Lero nkhani imene tikhale tikukambirana ndi nkhani imene inavuta mnyumba ya malamulo sabata yatha aphungu asanamalize zokambirana zawo makamaka nthawi imene aphunguwa amakambirana um, nkhani yokuti adutsitse bilu yokuti msonkho uchoke pa 16.5 percent nkufika pa 17.5 percent ndi misonkho ina yowonjezera imene yakwezedwa ndiye panatuluka um, mp wina a Anthony masamba amenewa ndikutuluka ndikunena kuti yayi bwanji titapanga konsida njira zina osati kukweza msonkhowu amalawi atha kupwetekeka koma ifenso ife aphungu a nyumba ya malamulo nkoyenereka kutinso tidule masalale athu komanso maalawansi osiyanasiyana amene timalandira kuti mwina titha kuthandiza Amalawi kunjaku nde atalankhula motere a deputy speaker ananena kuti yayi sopanotu ngati mufuna kuti zitero tabweretsani motion mu nyumba ino anthu tikambirane nde tigwirizane kuti kodi titere kapena tisatere umu ndi mmene zinalili amalawi alankhula zambiri pa nkhaniyi nde tikufuna tiyiwunikire nkhaniyi bwinobwino kuti kodi Nkhaniyi ndi yotani? Kulankhula kwawo kukutanthauzanji? Nanga kumbali ya zachuma, kuchepetsa ndalama zimene aphungu amalandira ngati salale komanso ma alawansi awo osiyanasiyana, ma fuel alawansi, ma transport alawansi ndi zina zotero, kuzichepetsa zingathandize bwanji chuma cha dziko lino? Nkhani imeneyi ndi imene tikhale tikukambirana tsiku la lero ndipo tachitika mwayi kuti mu program yathu ya lero tikhale ndi a Deputy Speaker of Parliament amenewa ndi a Victor Musowa amene akhale akutifotokozera zina ndi zina kuti kodi zokambirana za aphungu zikachitika moteremu, phungu akalankhula motero zimakhala bwanji kuti azikhazikitse kuti zikhaledi lamulo kapena zikhale zikuchitikadi kunjaku. Komanso tikhale ndi katswiri pa nkhani za chuma. Amenewa akhale akutiunikira kuti kodi kuchita moteromu zikhoza kuthandiza bwanji chuma cha dziko lino chimene pano tikukamba kuti yayi sichili pabwino, ngongolenso zachuluka, zili ngati kuti tikungogwira ntchito m'Malawi muno nkumatolera ndalama ndikumangopita ku ngongole. Komanso tikhale ndi katswiri pa nkhani za ndale a George Chaima amene akhalenso akutiunikira makamaka kumbali ino ya ndale kuti kodi zimene anayankhula a Masambazi ndi zenizeni kapena ndi ndale chabe ndiye mu studio muno monga mwa nthawi zonse sindikhala ndekha ndimakhala ndi mzanga ndipo lero ndachitikanso mwayi kuti ndili ndi wanangwa chafulumira mwadzuka bwanji a Chafulumira ndadzuka wadzuka bwanji lero tadzuka munasowatu masabata apitawo Ah, ya ya ya ya kupuma kumapumira kupuma Mm.
Ah, ntchitoyo ukagwiragwira umafunika pena pake ukazitolere kaye Mm. mphamvu zibwereremo Ah, ndimakhulupirira kuti ngati palibe chimene ukuopa pa mpando umene wakhalapomo umachoka bwinobwino ndikubweranso Mhm. chifukwa sukuopa kalikonse Mhm. Eh. moti pano titha kuchoka ndikubweranso Eh, koma mukamakhazikika mupeza kuti yayi kaya muli ku holiday kumabe umazazungulirabe anthu amadabwa kuti a kodi akuopa chani
ena amakhala ochibwa chuma kale kuti ungosuntha basa Eh, bwana ikapowina zinthu zipezeka kuti zaonekera so kawiri kawiri ndi bwino ndithu tikapuma so china ndisowetsa apapa ndimapuma kaye pang'ono chabwino tathokoza kwambiri komanso monga mwa nthawi zonse ndinafotokoza tikhale ndi atolankhani athu madera osiyanasiyana nawonso kucheza ndi amalawi kuti apereke ndemanga pa nkhani imene tikukambirana tsiku la lero koma nkutheka kuti ena sitinamve kuti kodi phungu ameneyu analankhula zotani ndimafuna tingomvera pang'ono kuti kodi phungu ameneyu anayankhula zotani ku nyumba ya malamuloyi Tikatero tikhale no tikubwera ndi akatswiri osiyanasiyana kuti atifotokozere kuti kodi zimene analankhula phunguyi zikutanthauzanji, zikutanthauzanji, kodi ndi zenizeni kapena ayi. Koma ndisanatero, ndisanaponye apapa zimene analankhula phunguyi, wa, um, Wanangwa, mwina unamvetsera bwino lino. tangotambasula kuti a Malawi amvetsetse pamene pakuchokera nkhani imene anayankhula Masamba. Um,
pamene pakuchokera nkhani imeneyi tisayiwale kuti ulendo umene nyumba ya malamulo imakumanayi uh, kunali nkhani yayikulu imene inayimapo nkhani imene inali yokhudza misonkho A nduna a zachuma, a Joseph Mwanamveka, analengeza zinthu zingapo zimene zikusintha misonkho yosiyanasiyana imene ikangokhazikitsidwa Amalawi akuyenera azipereka. Muli misonkho yambiri ngati VAT kapena amati vat, muli MAT m'menemo, muli misonkho yokhudza mabeti, malenti ngakhalenso masalale imene timati peyi. Uh, misonkho iyi mukayiwunikira kwambiri ikuoneka kuti ndi mos- ndizosabisa kuti ndi misonkho imene ikone ipweteka anthu ang- ang- osiyanasiyana amene amapereka msonkho monga ku peyi anthu amene ali above 170 amva ndithu kuwawa uh, vat nayonso yabwera atayikweza ndi 1 percent papepala ikuonekanso kuti ibweretsanso kampungwepungwe kake makamaka ku nkhani ya kukwera kwa zinthu chifukwa vat imakhudza kwambiri ma goods and services koma imabwera mzati mati mwayemeza mbayitsa imene ili indirect tax so poganizira kuti ah, mwina misonkho iyi poti ikuonetsa kuti anthu ambiri amva nayo ndithu kuwawa uku boma likufuna litolere ndalama phungu ameneyi wa ku mchinji mbali ya kummawa koma chakumpoto kwa kummawa amene ndi anthony masamba ndi amene anayima pofuna kuyankhapo pa nkhani imeneyi kuti bwanji tikufuna tivomereze misonkho imeneyi kuti amalawi ikhale lamulo azipereka ifeyo sitingachite machawi kuti kuonetsa ngati phunziro kapena chitsanzo mwina tiduleko pang'ono-pang'ono zina zimene timalandira kaya ndi malawansi kapena masalale kusalale kumene ndi cholinga choti tikhale ngati tathandiza nawo mmalo moti tibweteke anthu ena ovutika kwambiri amene sapeza zi- kwambiri ifeyo tikhale oyamba kuperekapo podulako zimene timalandira so chachikulu chimene analankhula phungu ameneyo ndi chimenechi chimene uh, monga unanena poyamba muja uh, wachiwiri kwa nyumba uh, wa spika wa nyumba ya malamulo anapempha kuti ayi ndiye mwina likabwere ngati mwina bilu yoti aza- azayikambirane anthu kuti kodi ndizoyenera kuti achepetse zina ndi zina zimene iwo amapeza akamagwira ntchito yawo ngati aphungu a nyumba ya malamulo
ndiyetu pamenepo pamene pachokera nkhani nde apa titamva kuti kodi iwowa analankhula motani mnyumbayi First Deputy Speaker, sir.

We are privileged enough as umo umomotu ndi mmene analankhulira uh, honorable anthony masamba kunyumba ya malamulo timafuna titakhala nawo koma pa zifukwa zina sanapezeke mpulogalamu ino funso limodzi limene ndinaliponya kwa iwo ndikuti kodi izizi zimene amalankhulazi zimachokera pa mtima pawo kapena mwina anangokondwa anangosangalala kuti alankhule zimenezi koma eni akewo amati yayi nzapansi pa mtima ndi zapansi pa mtima komano akabwerano a, a, a first deputy speaker kuzatilankhula kuti kodi ma procedures amakhala otani kuti kodi phungu amene amayeneka achitenso motani after atalankhula zimenezi kuti zitheke Yeah. pamene mwina tikhale ndi chithunzithunzi kuti kodi zinthuzi analankhuladi kuti zinachokera pansi pa mtima kapena anangolankhula zapamwamba Wa- wamvatu wanangwa Yeah. mmene alankhuliramo ukutolapo zotani zikutanthauza chani pakulankhula kwawo yeah um
ndinene kuti Uh, nkhani ndi nkhani ndithu ya yoyima pangapo um, poyamba titsindike pano kuti ah, ndalama zimene tingatolere aphungu a nyumba ya malamulo atachepetsa kaya masalale kaya kuchepetsa maalawansi Sikuti ndi ndalama zochuluka zimene zingasunthe kwambiri bajeti ya dziko lino. Komano nkhani yagona mwina pakuti wani iyayi pachichewa timanena kuti msonkhamsonkha adang'amba thumba kuti kangachepe kamene mungatolere pamene zafika dziko la Malawipa kalikonse kamene mungatolereko kakhoza kuthandiza pena pake Koma nkhani inanso mwina ndiyambemo kuti um, mwina chimene chikutivuta ku Malawi kuno ndi chinthu chimodzi. Ku Malawi kuno anthu tikusokoneza, tikuona ngati kuti um, malamulo amapangitsa kumvera komano uh, kafukufuku okwanira anaonetsa kuti malamulo sapangitsa kuti anthu akhale omvera Ndi chifukwa chake ku Malawi, ku Malawi kuno tili ndi zimalamulo zambirimbiri kuphatikizapo zina zimene mwina angopanga kumene ku parliament aphungu amene angolowa komano sizigwira ntchito. Tili ndi malamulo a corruption, corruption sikutha. Kumvera ndi kumene kumapangitsa lamulo kuti ligwire ntchito. So ku Malawi kuno anthu sakumvera. Ndi chifukwa chake malamulo athu akulephera. Chimene sakumverera ndi chani? Chimene sakumverera chifukwa choti amene akuyenera kuyendetsa lamulolo sakuonetsa chitsanzo chabwino. Ndi anthu anafika poti pomaona kuti ah, inuyo ukuku mukuba ndi ifeyo choti tikamverera lamulo ndi chani? Tikamanena anthu kuti "Ah, anthu akungoyenda njinga za moto opanda zipewa, anthu akutengana njinga moto anthu 100, anthuwa sikuti samadziwa, amadziwa koma amaona kuti inuyo mutani? inuyo simukutsatira lamulo ifeyo choti tikamvere ndi chani ndi anthu agwire fundo imeneyi lamulo olo mutalipanga motani silibweretsa kumvera pakati pa anthu kumvera ndi kumene kumapangitsa kuti malamulo agwire ntchito chativuta ku Malawi ndi kusamvera chimene chingathandize zimene amanena aphungu ameneyi ndi kuti atati aphunguwo agwirizana chifukwa zikutengeranso aphungu inde malamulo ah, amanena kuti amene angavomereze masalale kapena phindu lililonse ku MP ndi a president koma limadutsabe mokambirana kudzera mwa aphungu omwewo ah, tili ndi lamulo limene limati National Assembly's Emolument Act ndi imene imayang'ana za malamulo ndi zina zonse zimene amatenga aphungu ku nyumba ya malamulo so ndizofunika akasinthe lamulo limenelolo komano ndiye kuti alikambirane ndi aphungu nawo inuyo mukudziwa taona posachedwa apa kunalinso nkhani kampungwepungwe nkhani ya uh, cdf constituency development fund ndi pamene maona kuti mwina mwa zinthu zoti sizichitikachitika mkango ndi fisi zikuthamangitsira gwape limodzi ndimangodziwa kuti apapa cholinga cha fisi ndi mkangowo sichacho chothandiza nyama zina ndi zawo tsopano ndiyeno chokayikitsa nchoti kodi akhoza kukambirana ndi kuchepetsa um, ndinenepo kuti sikoyamba kubwera maganizo amenewa mu 2021 kunali uh, imene inali presidential task force imene imayang'ana ma reforms osiyanasiyana i think imene idza ndi imene munali malemu saulos chilima Uh, ripoti imene inatuluka inatuluka kuti chimodzi chimene anachipanga recommend ku parliament nchoti asiye imene amati double pay double pay imabwera bwanji anthu amatenga sitting allowance akapita ku parliament komano omwewonso amatenga salary so zili ngati iweyo ndi ine Leya mmene tabwera panopa tikatuluka akatipatse kena kake pamene ntchito yathu ndi ndi imene tikugwira pano so um, mwachidule ndingonena kuti chimene amatanthauza a masamba nchoti tioneke kuti ndife anthu amene tili opanga malamulo tikhoza kuyendetsa malamulo pofuna kumva wali- kuwawa limodzi ndi amalawi pa nthawi imene misonkho ikubwerayi iti wapweteka ifa misonkho ndi yopweteka ngati ndipatsidwe mpata tsogoloku ndikhoza kulongosola kuti kodi ikutanthauza chani pa moyo wa amalawi chabwino ayi ndathokoza kwambiri wanangwa apo tiyambira moteromo apa zikuoneka kuti magesti athu onse tili nawo ndithu pa laini pa tiyambe ndi a first deputy speaker a victor musowa mwadzuka bwanji olemekezeka mwadzuka bwanji olemekezeka
Mwadzuka inu mwadzuka bwanji?
ifenso tadzuka bwino takulandirani ku programuyi Ndathokoza.
Ah, ah.
Ndathokoza ndithu. antony masamba anadzuka mnyumba ya malamulo Mm. kulankhula ndithu nkhani kuti bwanji titaunikanso kupanga cut ma benefits athu ngati a ma aphungu a nyumba ya malamulo ma allowances amene timalandira komanso Mm. salary kuti kuwawa kumene amalawi akumvaku nafenso timve nawo Tikaona ma benefits iwo amene tafufuza mu kufufuza kwathu taona kuti ma MP amakhala ndi ma allowance, house allowance, security allowance, utility allowance, fuel allowance, uh, driver so pamenepo amakhala ndi allowances kuphatikizapo salary. Yes. Timafuna titadziwa kuti kodi zimene anakamba a Masambazi munayankhula kuti ngati kuli ngati mufuna zimenezo mubweretse is it you said a motion mu parliament muno kuti Yes, a tione kuti motion, achite private member's motion to move the yes house. ndiye timafuna mutifotokozere bwinobwino kuti kodi zimatani phungu akalankhula motero kuti zinthuzo zichitikedi zimayenereka kudutsa mu ndondomeko yotani kuti mpakana zifike pokhazikika kuti izidi zakhazikika tikuyeneleka titere. Aaa choyamba anabweretsa nyumba ija ndi private member honorable Anthony Masamba in our language ya parliament he is a private member and uh, him being a private member he was guided ntchito ya chair pamene paja kunali kumuchita guide kuti if you are really genuine kuti ukufunadi ti- ti- ti- tikhale limbali imodzi ndi amalawi sitingofuna kuti ungonena zithele pomwepo ayi Ta- tikhoza kukupasa zipepala zoti ukabwerese motion motion iyo izanyamula nyumba ija kuyiwuza kuti akuluakulu amalawi akuvutika amalawi tikuwapasa misonkho yochuluka ndi cholinga choti tonse tichite contribute ku umphawiwo ifenso ngati a nyumba ya- nyumba ya malamulo tifuna tikambirane lero ndi cholinga choti privileges act or salaries and act, salaries act ya parliament ichite amendment to allow a deduction that's why president aja akanena kuti 30 percent adula imakhala ya ku executive sadula ku parliament because it's another arm of government so a Masamba abwera ndi nkhani yonena kuti ndikuona ngati nafenso tilile ndi amalawi ndipo ndinagwirizana nawo tinawavomera ndipo tinawauza zoti iwo abwere ndi motion tinawaphunzitsa ma mp onse aja mmene angalembere motion komanso tili ndi department yonse ku parliament imene imapanga mabilu ma motion kutithandizira nde iwo aja atabweresa nkhani yawo ija siinayenera kungofa chifukwa akanakhala kuti tawaphera ufulu wawo mchizungu cha ku parliament ndi kuti amuchita gag nkoza kuona kuti nyumba ija inali ya- yogawanikana kwambiri ena amasapota ena amaoneka kuti sakugwirizana nazo koma ndinawapasa mwayi a Masamba kuti a Masamba tabwerani mutenge zipepala zoyenera kuti mupange motion motion imene ija payokha singangodusa iyenele ibwere ndi ka bill ka private members bill kakang'ono mwina just two clauses or three clauses ya bill sikhala bill yaitali ikhala ngati bill ija yadusa ya cdf ma, ma clause awiri yeniyeni koma ija inali constitutional amendment pamene iyi ndi bill yaying'ono kwambiri ikhala yongokamba za lamulo lokhuzana ndi zimene ma mp amapanga amapeza akafika ku nyumba ya malamulo ndipo ndinawalangiza ndipo ndinamenya hamala ndi ndi chikhulupiriro kuti a Masamba apita patsogolo ndi nkhani yawo ndipo apanga zimene anapemphazo kuti abweretse lamulo kunyumba kuja lopempha nyumba ija kuti a minister of finance achose zimene ma mp amapindula kumene kuja cholinga choti zipite kwa amalawi kuti zipindulire mmalawi wina aliyense komanso kuti tilire limodzi ndi amalawi chifukwa maganizo awo amamveka choncho chabwino mwina mutaalangiza moteromo chilipo chilichonse chimene chinachitika kapena adakali ndi nthawi kuti akhoza kuchita zimenezo
nthawi adakali nayo koma sinanga lamulo lija la misonkho linadusa ndi mwina pofaniza kuti zimene ananena zija anali serious ngati mumaona nkhope yawo mmene amaonekera anali ndinawapasa nthawi sindinachite disturb chifukwa chonena kuti mp akazuka ife ma, ma presiding officers ma speakers timaona munthu kuti akupanga zocheza kapena ali serious ndiye tisanamususe ti kapena kuyankha timamudikira kaye ndi aja tinaapasa nthawi yokwanira kuti alongosole zimene akufuna chifukwa iwo aja ndi mp wanyuwani koma akudandaula kuti amalawi tikuwakwezera misonkho bwanji mmalo mowakwezera amalawiwo ifenso tidulidwe aphungu a nyumba ya malamulo ndinaapasa nthawi nthawi ali nayo koma amayenera kupanga zinthu mwachangu amayenera kupanga zinthu mwachangu ngati ili ganizo lawo lili limenelo anayenera kupita ku ofesi kwathu kumene akakumene ma kalaliki athu aapase fomu ya motion yoti alembe motion yawo si yayitali mizera mwina itatu yokha komanso saavutika kusakasaka lamulolo chifukwa tili ndi department yonse imene iwasakire kuti lamulo lake loyenera kusintha ndi liti loyenera kuchita amend ndi pati akanalemba kameneko tikatha kupezeka kuti tsiku limene analemba ananena lija pa private members lachinayi lake tikanatha kudutsitsa lamulo limenelo akanakhala kuti iwowo alemba koma ngati akulemba tiwapemphe kuti apange machawi kuti chinthucho chibwere february uno aphungu akamakumana ku nyumba ya malamulo pa nkhani ya budget chifukwa ndi ganizo la iwowo phungu aliyense ali ndi ufulu wake tizaone kuti aphungu azayankha mwa mtundu wanji pakuvota pa chinthu chimene a Masamba apempha
chabwino ti, tisanachoke kwa inu timafuna tidziwe kuti maalawanses amene ali apa sikuti ti, ti, maalawanses amene ali apa ndiokuti amalandira phungu mwezi wina uliwonse palibe Ma, ma fuel allowance mhm e fuel fuel phungu aliyense amalandira mwezi wina uliwonse e pachatu phungu kumalawi kuno sakhala kulilongwe mm. phungutu kumalawi kuno kulibe ku office yake okay maiko athu onse amu Af- amu sadc muno akati ku mozambiki maphungu onse amakhala ku maputo Mm. amakhala ndi nyumba ya boma ku maputo amakhala ndi galimoto ya boma ku maputo sakhala ku constituency kwawo ku malawi kuno vice versa phungu aliyense amakhala ku muzi kwawo Mhm. Tili- ndi zimene ife parliament tikuziwa ndiye timampasa fuel cholinga chonena kuti azikayendayenda ku constituency kuja mkhoza kuona pamenepo pali ka housing allowance Mhm. kaphunguyo pali fuel pali i think one of the allowances driver mm. amene mchizungu chake amatchedwa kuti shofa mhm. pali security i think yani 100 or 200000 security allowance ya phungu apa ndili nazo pakuoneka 500 chakuti ngati security allowance sindikudziwa ngati zili zoona izizi koma pali 500 chakuti security allowance

ndipo amapasidwa nkhani yake ndi imene yoti aphungu akunyumba ya malamulo akanakhala amakhala mu lilongwe muno mukhoza kuona kuti ine pamene anandisankha speaker sindichitanso benefit zonsezo oh wa security amachita amandipasa wa security so sindikuyenera kulandira security allowance poti andipasa nyumba ku lilongwe sindikuyenera kulandira fuel wopita ku constituency chifukwa ndili ndi nyumba sindilandiranso allowance allowance yoti parliament ikukumana ndipasidwe allowance ayi chifukwa ndili kuti ine ndine re- resident wa lilongwe tsopano munjira ina parliament yathu ikanakhala imasatira zimene amapanga ngati ku zambia zimbabwe ku mozambique zoti maphungu aja azikhala ndi hostel kuno ku lilongwe kapena nyumba imene angasamutsire mabanja awo zikanakhala zophweka kuchita deal ndi democracy yathu ikanakhala yophweka chifukwa aphungu aja amabwera ku lilongwe kuzangokumana ku komiti kuzakumana ku sitting ya parliament ndiye zimavuta kuti kodi akakhala kuti tiwasunge kuti ndiye chifukwa chonena kuti kuwasungako kulibe timawapasa ndalamadi zoti akayang'ane malo ogona akayang'ane za ma security yawo koma izi zimachitika mwezi ndi mwezi ndipo ndi zoona pochita confirm zimene mwafunsa Mhm. ndekuti tu inu mumalandira yambiritu ngati palibe zonsezi apa eh, a mp akulandira ndalama yopitirira 4 million pa mwezi inu mulibe malawansi onsewa koma mu- mukumvabe kukoma ndekuti a, a speaker a, a first deputy speaker a second amakhala ndi yambiritu eti Ndiponso ndikanaziwa kuti zimakhala malandilidwe ake amenewa ndikanakhala ku uphungu konkuja. Aaa musaname Eeh musaname a first deputy speaker. ayi ndithu ndikhoza kukuuzani zimene zimene ndikumisa ku uphungu kuja Mhm. sindikulandira nawo mafuta poti ineyo ndili ndi galimoto imene ayithira kale mafuta Mumayenda ndi kadi kale ya mafuta. osati ayi ndilibe kadi wina wake ali nayo

amalandira kashiya Uh-uh. koma ali ndi munthu mgalimoto mwawomo ngati ine mgalimoto mwanga ndili ndi wachitetezo Uh-huh. ndikuti sangandipatseso ndalama yachitetezo chifukwa ali naye kale ndipo uli- amamulipira ndi wapolisi ndili ndi driver shofa Uh-huh. amandiyendesa ndikuti sindingalandireso ndalama ya shofa chifukwa ndili naye kale driver andipasa ndili ndi galimoto ya boma
kusiyana chabwino kwake ndi- ndi, ndi zingati zimene inuyo mumalandira ngati first deputy speaker pa mwezi si nanga salale za mboma aliyense amadziwa kuti grade chakuti zilipo pa intaneti zanu zingati zanga is ranging from 5 to 6 million kwacha akandidula msonkho ndikuti ndimalandira 4.8 or 4.7 million

ndi ntchito ya parliament eyetu ndiye muchita bwino Komano parliament iyi muzadana nayo kwambiri ikazafika stage imeneyo yochosa masalale ya wanthu poti izachosa wina aliyense salale yake ndili ndi chikhulupiriro kuti mukudziwa kuti phungu wa nyumba ya malamulo ndi Mm. munthu amene anthu amasankha osamamumvetsesa kaya sindikudziwa chifukwa chani Iyayi, ama- muma- chabwino tibwereso kwa inu posachedwa pompa a first deputy speaker tibwereso kwa inu posachedwa pompa um, a, a, a- a, a George Chaima muli pamenepa mwadzuka bwanji
ine ndadzuka bwino kwambiri Leah Ah, kaya inu mwadzuka bwanji yawanangwa komanso olemekezeka first deputy speaker
ife tadzukanso bwino mwamva nkhani imene tayiyambira Ukuku tisachite kukhazikika pa salary ya first deputy speaker tibwerako kumeneko komano timakamba za zimene anayankhula a Anthony Masamba kuti apange cut ma salary ndi ma benefits a ma MP ndipo tatchula ma benefits awo ena ndi ena kuti pali ma allowance pamenepo kupatulapo salary ndi allowance imene amalandira akamakumana ngati aphungu kuchita zokambirana nde a speaker alankhula kuti ah a Masambawa tinawapatsa mpata kuti ngati ali serious abwere ku nyumba ya malamuloko ibwere ngati private members motion atero eti komano Mm, mm, mm, mm. inuyo nkhani imeneyi mukuiona bwanji kulankhula kwa a Masamba komanso action imene anatenga after zimenezi mutha kulankhulapo zotani um, ndinene apa kuti A Masamba analankhula mofuna kulira komanso kugwirizana ndi Amalawi. Um, cholinga cha boma tiyambe kufotokozera kuti uh, chimayenera kukhala kufuna kuonetsetsa kuti chimene Amalawi akuchiyembekezera pofuna kusintha miyoyo yawo komanso pofuna kutukuka chichitike ndipo tikamati kutukuka tikukamba kwa moyo wa mmalawi sitikukamba kwa gulu limodzi la anthu mdziko amene ali ndi maudindo ngati mmene zikukhalira ndiye a Masamba amayang'ana kuti pa nkhani ya msonkho kuti nkhani ya msonkho iyi singathandize kumtukula mmalawi mofanana amene azikhala kuti akutukuka si amalawi amene amapeza ndalama movutikira koma amene akhoza kumapindula ndi kumatukuka ndiye ndi awa amene amangopatsidwa zinthu monga mmene afotokozera moona mtima a first deputy speaker ndiwathokoze kuti uh, ayankhula in a very honest manner kusonyeza kuti zilipo zinthu zina zimene amapindula mosayenera kuti azipindula chifukwa zimenezozo akamapindula amapindula mopondereza mtundu wa malawi ndiye a Masamba aja amanena kuti izizi tikuzipindulaso izi mopondereza mmalawi bwanji timbwezereko mmalawiyo kuti nayeso azimva kukoma umenewo ndimaona ngati kuti ndi mchitidwe wabwino umene ukhoza kuthandizira kupititsa patsogolo miyoyo ya mmalawi mofanana ndinganene kuti maganizo amenewo mmene anenera first deputy speaker a Masamba akatsatira ndondomeko yoyenerera nkukapezeka kuti ku parliament kuja kuli anthu ambiri woganizira amalawi osati kudziganizira iwo wokha ndiye kuti kupempha kwa a Masamba m'malo mwa amalawi kukhoza kutheka koma tsiku limene adzakambirane nkhani imeneyi nkudzaona kuti ma mp ambiri asankha kutsutsana ndi a Masamba ndiye kuti tizindikire kuti mdziko muno tili ndi atsogoleri amene sakonda amalawi koma amadzikonda iwo okha chodandaulitsa nchakuti ndi amalawiwo amene amakhala kuti akhulupirira nkuwasankha kukayika mmaudindo mmene muja kukayimirira liwu la amalawi ndiyeni chimene ndifuna kutanthauza nchakuti dziko lino tikuyenera kukhala anthu amene tingathe kukhala nacho chikhumbokhumbo pofuna kulitukula dziko wopanda kuyang'ana kwambiri pa zinthu zimene zikhoza kupondereza mmalawi kutanthauza kuti tikamapanga malamulo chifukwa msonkho wotu likukhala lamulo chifukwa anayivomereza ngati budget ku nyumba ya malamulo ndiye kuti tikamalolera malamulo ena amene sitikumapatsano chidwi In other words, ndikhoza kunena kuti if we have no regard for objective laws and conditions for our people ndiye kuti amalawi sangapite patsogolo miyoyo yawo amene azipita patsogolo ndi omwewo amuso wawo ndi gulu lawo limene alisiya kumbuyo zomwe zili zomvetsa chisoni kwambiri ndipo ndimafunanso ndinene kuti pamene a president azikhala kuti akulandira mabilu ngati amenewawa a president awa apm abwera ndi masomphenya abwino kwambiri atsopano akamati atsopano ndiye kuti aona pa zakale zoyipa zosachitika bwino ndiye akhoza kuzitembenuza ndi kuzikonza nthawi ino nkuchita bwino chimene chikutanthauza nchakuti pamene abwera ndi masomphenya atsopano a president ali ndi mphamvu zonse zovomereza lamulo lopondereza mmalawi kapena kulikana chimene ndikutanthauza apa nchakuti lamulo mabilu amene amene apa- apambana akabwera pa tebulo ya president aone ndi diso la nkhwazi nkhwazi yoona patali imene ikhoza kuona kuti lamulo ili likufuna kupondereza mmalawi ndipo likhoza kundilepheretsa kutsogolera malawi ndi kutukula miyoyo yawo ndilikane ili likhoza kuthandizira Chairman. malawi kupita patsogolo ndilivomereze ndipite apm has got nothing to lose atakhala kuti akutsutsana ndi malamulo amene afuna kupondereza malawi what he has is a gain chifukwa a- akhala ndi legacy yabwino kumene akupita kutsogoloko kuti chabwino wathandiza kuchotsa malawi mu umphawi ndi kubweretsa chitukuko vuto lalikulunso limene timaliona ndi lakuti uh, we are stuck up in the old philosophy of running government affairs tinakhazikika mu chinthu chomwe chomwecho kumaganiza kunena kuti tikamati chitukuko kapena boma kupita patsogolo ndiye kuti likhoza kutukuka ndi ndalama za misonkho zokha That's Chabwino. old philosophy it's time we need Tathokoza- a new philosophy of developing our government and our country tathokoza Philosophy kwambiri yabwino. achaima tibwerenso kwa inu Ayi chabwino ndakumvani koma ndimafuna Mwadandaula malawi ati. zatambasulira kuti azitsekuka Eya. maso koma nosinanga paja tima- timagawa nthawi kuti aliyense alankhuleko Zoona ndithu. mu programu Nthawi uyi zonse mmatero chifukwa chakuti ndimazindikira ndimafuna nthawi koma ndimafuna malawi azitsegula maso ndizatsegulanso maso aziona mmene dziko limayenera Mm, kulandi- zoona. kuyenderetsedwa zoona chabwino tikulandirensoni uh, marvin banda katswiri pa nkhani za chuma Zikomo kwambiri Leah Mwam- ndi Yatwa.
mwamva mmene anthu alankhulira pano timafuna tidziwe inu ngati katswiri pa nkhani za chuma kodi dziko limene lilili pamene zafikapa kumuchosera alawansi kapena salale kudulako kwa mp zitha kuthandiza kubwezeretsa chuma cha dziko lino kapena zinthu zina zake zitha kuyendako tikachepetsa zimenezi
mukachotsera ndalama imeneyi kwa ma mp ndi ma minister okha zingathe kuthandiza koma si anthu okha amene muyenera kuyang'ana chifukwa chokuti leya mumvetsetse chinthu chimodzi ndi anthu ambiri amapeza phindu pa ndalama za malawi komano iwowo mwina phindu samapereka kwa amalawi chifukwa mkhala zimene chifukwa chake tiyenera kungoyang'ana for example analankhula nkhani ya ma parastatal kuli kumene kuko ma ceo ndi azinzawo oti amatha kupezeka kuti akulandira ndalama za nkhaninkhani ma benefits a nkhaninkhani yet makampani amene wawo amakhala ali mumalosi kutanthauza kuti sakupindulira amalawi kupezeka kuti zinthu zimene zizi zikupweteka chuma now tikayang'ana ndalama imene tingathe kuchotserayi titati tiyionkhetsere pamodzi chifukwa chokuti tiyenera kumvetsetsa kuti amalawi akulira chani amalawi akulira msonkho now msonkho ndi chinthu chokuti chingathe kuvomerezedwa kapena kukanidwa ngati mmene anankhulira bwana chaima komano tikayang'ana pa nkhani ya ndalama zimene tingathe kupanga save ndalama zokuti tingathe ku- kuthandiza pa nkhani ya msonkho ayi tingathe kuthandiza pa nkhani mwina ya ofi chifukwa chokuti leya iye kuti amalawi 4 million akuonera tingathe kukolola akhala akufunika chithandizo kwambiri pepani mu- mukuye- mukuyenda abanda mukuyenda kapena Ayi. Ayi. oh okay pamaveka background noise ina yake
Alright. ndikunena kuti bwana chaimanso anazakambako pang'ono amayamba pa nkhani yakuti ndi njira zambiri zina mmene mungathe boma lingathe kupanga timati resource mobilization kapena ku- ku- kupeza chuma chifukwa tikamakweza misonkho pa nthawi yokuti amalawi akufinyika zikuonesa kuti zimene sizikuthandiza chifukwa pali njira zina zambiri imene tingathe kuchita leya for example kuli awa amene ama- timawapasa m- mphamvu za magesi kuti azipanga produce zinthu imene amapanga export anthu amene aja mphamvu zina zija timatha ku- tima- tima- timatenga ku ku- ku- ku makampani oti timalipira ma- madollars yeti escom ija imapezeka kuti ikukuli kuwapanga bill anthu mmakwacha nawo ene ipoka disparity kamene kaja kamapangisa kuti aziluza chifukwa chokuti iwo aja amayenera alipire ndalama ya ma dollars kupanga bill ma exporters mu dollars ndi chinthu chokuti chingathe kuthandiza pa zinthu ziwiri forex izibwera komanso escom izikhala ndi kutheka kubweza ndalama tangoyika ngati chisanzo chimene chocho komanso pali njira zina imene tingathe kuyang'ana anakamba pa nkhani ya tourism pa atm strategy ija chinthu chimodzi chimene chimafunika kukambidwa mu- pa pa- pa nkhani ya tourism imene chimayenera kupangidwa emphas- emphasize kukambidwa kwambiri ndi chokuti tourism sector timayenera tipange kuti ikhale in foreign currency based anthu onse amene akuchoka kunja kubwera kumalawi kunoko azilipira mu forex ku- ku- kuma- kuma centers aja ene kukhale ma ma, ma, ma regulations okhwima bwino kuti ndalama ija izionesera kuti zikafika kumalo koyenerera kuti forex ijaso tizipanga boost chifukwa chimene chichi chikapanga chonchi ndekuti tikayipanga remit ndalama ku government izitha kukhala ndi ndalama zoti ingathe kugwiritsa ntchito nawo zimene zi- zi- zimasa- zimathandizanso kuti fiscal deficit ija i- ikhalire kutsikako pang'ono chifukwa chokuti budget ya chaka chamawa ikamapangidwa pass kumakhala kuti deficit ene zimene zija zimachitika chifukwa chokuti mukayang'ana pa ndalama imene amatolera imene imene zimalowa mu budget Mm, muja mm, mm. ndalama zambiri zimakhala za misonkho ene nawo misonkho imeneyoyo anthuwo ukamawafinya ndi misonkho itanthauza kuti o- opanga bizinesi ndekuti azikanika kulemba anthu komanso iwonso So- makosti awo akukwera timafuna mwina mu- mu- mu- mu mphindi yochepa mungoyankha kuti ah, zimene ananena a antony masamba zokuti apange cut ah, ndala ma- ma salary allow- salary komanso ma benefits ama mp ndi kuyimitsa kuti msonkho usakwere ndi 1 percent mwina mukuona kuti zikuyenereka zonse zipite limodzi kapena mwina tingogwira ichi ichi ayi
ayi ziyenera kupita limodzi chifukwa chokuti ndanena kale leya koyambirira kuti chinthu chimene chingapweteke kwa- kwambiri amalawi apapa ndi msonkho umene uwu komano Mhm. ti- tiyenera kuku
zikuoneka kuti pa line pa network i think anthu awiri achoka komano tipite kwa atolankhani athu tisanabwerere kwa avictor musowa komanso wanangwa nzanga mu studio muno wakhalitsatu osayankhula nde tingopita kwa atolankhani kenako tione kuti tiyenda motani wadzuka bwanji vinjelu ku chitipa tadzuka bwino kaya inuyo wadzuka bwino talankhula ndi mmalawi amene uli naye kumeneko
eh ndi nawo apapa ndiyankhule nawo ah choyamba tiziwe zina zina langa ndine actually mapapa ah kodi nkhani ah yodulapo salary ya ma MP mukuona kuti itha kuthandiza bwanji ku dziko lino la Malawi kwa ine ndikuona kuti kuzathandiza bwino kwambiri chifukwa zina zambiri zikusowekera kuti tingagule mtengo wabwino e ndikuona kuti mwina ndalamazo koza feedingira mu zinthu zimenezo tizigula pa mtengo wabwino Ah, lea, ndi zimene wayankhula amene nali naye kuchoka ku chitipa.
chabwino tathokoza kwambiri vinjeru kuchokera ku chitipa zikomo kwambiri zikomo mphatso mbang'ombe wadzuka bwanji kuchokera ku dowa ndadzuka leya mwadzuka bwanji blantyre yako ayi ifenso kuno kwacha Chabwino. tacheza ndi mmalawi amene uli naye kumeneko yayi pano ndili naye munthu mmodzi amene ndithu atayikepo ndemanga pa nkhani imeneyi bwana tatiuzani dzina lanu komanso kuno tikulankhulana kuno ndi kuti ine cedric andrew mudzi mwa chakomba ku mponela ya nkhani yakudula kwa malipiro a phungu kuti athandizire kuti mwina nkhani ya chuma chithe kuyenda bwinobwino malingana ndi mavuto amene dziko lino likudutsamo. inu ngati nzika nkhani imeneyi mwayilandira bwanji imene ah, amasamba anapereka ku nyumba ya malamulo amasamba mfundo yomwe anapereka anapereka mfundo yabwino kwambiri yoti pamene madu- m- pa- pali ganizo kuti masalary adulidwe ayambire ku likuluko kumatsika kumusi kuno komanso amene poti ndi pempho kwa amene akutole akusunga kaka- zo- zo- amene azasunga- azasunga zotoleredwazo kuti azazisamale asazangozigwirisa ntchito mosayenerera akazatere nde kuti suzaniza palibe ndoti programu iyi sizagwira ntchito sizaoneka phindu lina lililonse imachitikapo inu ngati nzika mukuona kuti kudulidwa kwa masalale ameneko kuli ndi phindu ndithu ku, ku chuma cha dziko lino Ah, kudulidwa kwa masalale ukukuku phindu lenileni sikuoneka chifukwa choti anthu amene akudulidwa masalalewo ndi anthu oti mabanja mwawonso thandizo i- i- ikuchepa pamene pa- pa- ali- ali pakalikiliki akufufuza mathandizo kudulidwa kwa aphungu ndikufunsa kwa kuti aphungu kuti atadulidwako ndalamayo kuti mukuona kuti ndalama imene ithandizira china chake mdziko la malawi ayi ndalama imene ingadwe- ingadulidwe kwa aphungu ndi ndalama yochepa kwambiri singathandize china chilichonse mdziko la malawi
chabwino leya ndi mmene aperekera maganizo awo akulu amene ndinakumana nawo malo ano chabwino ndathokoza kwambiri wanangwa wamva Hmm. mmene alankhulira amalawi yeah komanso muja amene alankhulira a first deputy speaker iwo Mhm. mukhoza kulankhulapo zotani zisanabwerere kwa iwo yeah um, ineyo chimene ndinga lankhulepo ndi chakuti chikundisangalatsa kuti ah, kuyambira amsowawa ndi ena ndi ena tikugwirizana kuti dzikoli ndi losauka ndi chifukwa chake takwanitsa kuyika misonkho yoti itsitse malipiro a malawi zinthu zimene sindikukumbuka kuti zinachitikaponso liti kaya mbuyomu komano tikamafika miyezi inayi malipiro ayamba kutsika chifukwa cha msonkho wa imene yapanga especially ku PAYE tsopano ngati ta- ta- ta- tavomera kuti ndife osauka tiyeni tonse tiyende moti ndife osauka ananena amusowa kuti kuli zimasalale zokhatu zodabwitsa zimabenefit zodabwitsa ku ma CEO a ma parastatal ineyo ndimafunsa nazo kuti anthuwa timawapatsa zimenezo chifukwa chani chifukwa dzikoli ndi one ndilosauka two ananenanso abanda pasidodi anthu opeza kuti kampani imene aku- akutsogolerayo sikupanganso phindu lilonse so nzeru zawo zoyendesa kampaniyonso nzochepa Ndiye chimene tizapangira kuti azikhala ndi dzimasalale, azikhala ndi zima benefit zazikulu, justification yake ndi yotani? Chifukwa anthuwa ndi olephera. Komanso dzikoli silinafikepo. Tikadzafikapo tonse tiye tizanjoye nthawi imeneyo. Pakali pano ndikanakonda kuti tonsefe tizichepetsere tichepetsere, mwachepetsera anthu osiyanasiyana komanso akuluakulu amenewa plus amusowawa tiye tidzichepetsere tizanjoye kutsogoloku tonse tikazachita bwino.
Um, a first Deputy Speaker. Ndaku- ndikumvani ndithu
timafuna tidziwe munanena kuti ndi zotheka kuchepesa masalalewa kaya ndi ama CEO kaya ndi ama MP koma pali ndondomeko imene imayenereka kuti isatiridwe tatiuzani kuti ndondomeko imeneyi ndi yotani komanso mmalawi akhoza kulowapo motani kuti izi zitheke kupatulapo eni ma mp zimene amalawi akunena kuti a koma ma mp angalole kuti ma salary awo kapena ma benefits awo achepe
choyamba ndinene kuti amalawi ajayankhula aja ndawamva chachikulu chimene chili kumalawi kuno mwina ndikusamvetsetsa ndithu ndimafuna ndinene kuti aliyense mmalawi msonkho uja wamukhuza wina aliyense kuphatikiza mp koma nkhani yonena kuti tifuna tichepese zolandira za wanthu aku malawi maka ogwira ntchito ku bomafe zimabwera ndi lamulo kukakhala ku executive president wanena kale kuti ku executive depa- arm of government wanena kale kumeneko kunena kuti ayi 30 percent on fuel travel achepesa zambirimbiri kumeneko anthu akupereka ku parliament ku judiciary ndi ndi ndi kumalo kwina konse travel ija yokha ija yatikhuza but travel is controlled pamwamba kwambiri because akunena kuti ndithu ife chiwinire muja ku parliamentiko ah, ngati kuli anthu amene abaya mtambo ngochepa kwambiri mwina komiti yoti ili- ili funded ndi mabungwe akunja koma pa nkhani ya salary iyi ndi nkhani yofunika amene anayiyambacho abwere ndi lamulo leya ndimafuna ndinene kuti makobiri a phungu wa nyumba ya malamulowa akuoneka ambiri lerowa lero ndikunena pano ambulansi yanga ikufika kumene mulilongwe munomu kuchoka kumulanje kuzatenga maliro a- aja akunena kuti salale ichepe aja salipira china chilichonse ntchito imene phungu wa nyumba ya malamulo amagwira ku malawi kuno ndimenenso ikumpangisa kuti mukamakamba zimene zazizuma 1 million 300,000 kwacha lero lokha ndi nyamula maliro amodzi abale awo ali pa ntchito safuna kunyamula koma mp anyamule to koma mp ndi anthu amene akugwira ntchito zosayenera kugwira mp ku malawi kuno ndi chifukwa chake mumamutenga mp kukhala ngati wankhaza simwampasa ntchito tsiku limodzi anthu amagula mabokosi 9 12 kuyika maliro m'mizimu mp pano ndi non government organization so zimenezi so zimenezi mpaka na non government organization all, uh, uh, uh, first deputy speaker mpaka non government organization mp ndipo aphungu ambiri pano ndi ngo chifukwa ntchito yawo yangokhala mungopanga social transfer kungolandira ndalama mutati muone phungu amene waluza chisankho chathachi pano akuyenda wapansi inu muganiza kuti analibe nzeru anali nazo koma ndalama za phungu sizikhala mthumba zonse zimakhala ambiri akuthandizira ku makonstituency kwawo amapepesa maliro siku ndi siku amapita kuziliza amapita ku chinamwali amapita ku ukwati amapita ku ufumu Otiyitana ake ndi a Banda ali apawa, a Chaima awa ndi amene amatiyitana ifeyo kuti bwerani ku chalichi kwathu, ngati tisapite ndi mulandu ndithu, sitidzayiona voti. So ntchito ya u MP ku Malawi kuno ni ntchito yovuta kwambiri ngati MP yo akungoganiza kuti Mhm. iyeyo angokhala pa nkhani ya ndalama, koma ndimalize ndi kunena kuti dziko lino lili pa umphawi, ndigwirizane ndi mtolankhani amene mugwira naye ntchito kumeneko

ndimalize ndi kuwapempha oyamba ndi kunena kuti um, chiyembekezo cha amalawi uh, chikuyenezabe kuti miyoyo yawo itukuke ndiye kuti miyoyo ya amalawi itukuke nkofunikana kuti ku nyumba ya malamuloko akamakambirana they have to make sure that the principal challenges facing our society zikonzedwe and msonkho is one of those things ndi chimodzi msonkho ndi chimodzi mwa zinthu zimene zikubweretsa miyoyo ya amalawi kukhala yothina kwambiri its time mukuyenera kuyang'ana pa zinthu zina zimene zikhoza kuthandiza kutukula dziko poyenda limodzi ndi masomphenya a president komanso a malawi 2063 ndikuti dziko lino likhoza kutukuka.
Tikuyamikeni Kwabasi nanunso chifukwa chopezeka nthawi zonse m'programu imeneyi tikakufunani. Ambuye akudalitseni. Inunso zikomo kwambiri Zikomo. tathokoza. Mawu omaliza a Marvin Banda, 30 seconds.
Timafuna tingopempha nawo kuti zimenezizi zisangokhala kwa ma MP okha koma ziyang'anidwenso m'mabungwe onse amene amakhala a boma chifukwa choti tikapanga zimenezo tipanga save ndalama zambiri kuposa mmene zikupangidwa expect kuti zingathe kusevedwa pa aphungu okhawa Leah Chabwino. ndi tikapanga choncho ti- ti- ti- tikhala kuti tikuyang'anisanso kuti budget ya chaka cha mawa tikazipitiliza zimenezizi ndiye kuti muzaonanso kuti izakhala yotsika and chuma tiyamba kuchikonza chifukwa tichichoka ku boma chipita ku anthu kuti azipanga ma business kumatukula miyoyo yawo yokha Tathokoza kwambiri chifukwa chopezeka mpulogalamuyi. Zikomo. Zikomo. Wanangwa mawu ako omaliza 30 seconds ya nthawi yatha kale ndingonena kuti mwina ngati amalawi tonse kaya ndi audindo kapena ife otsatira tili ndi ntchito yayikulu kwambiri yosintha kayendesedwe ka dzikoli ndi ntchito yathu kuti tisinthe dzikoli lipe- lichite bwino komano kuti zizitheke zikungofunikano mwina chilungamo
chabwino umunso ndi mmene tamalizira programu yathu ya Kulinji pano pa wailesi ya times unali ndine Leah Malekano komanso uh, first deputy speaker victor musowa mzanga mstudio muno Wanangwa Chafulumira uh, george, Ch- uh, george chaima olankhulapo pa nkhani za ndale komanso marvin banda katswiri pa nkhani za chuma tikumanenso mawa nthawi ngati yomwe ija mpulogalamu ina ya Kulinji pano pa wailesi ya times ndapita